Ee, ụmụ ụta gaa mara idozie ya isi ọ bụrụ na ọ wụ ihe ị ga-edili m sị ka m jụọ unu echere na nwoke na nwaanyị ma anyị na ha ekwula premarital sex a na-ekwu em, gị kwụ na be ya em, mmekọta nwoke na nwaanyị Mm. unu echere na nwoke na nwaanyị na ha na-efesikwa the same ụta ị ma ụta a na-ata ụmụ nwaanyị unu na-eche na both ma nwoke ma nwaanyị ma ha na-efesikwa the same ụta ahụ gbasara ịkwa iko tupu ha alụ kedu ihe unu chere ọhaneze ndị Igbo ekele m unu nke onye chiri ya zere nke onye na-emekwa n'elu ụwa ya gaziere ya anyị na-anabata unu na ihe omume anyị nke anyị na-akpọ ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwuru aha m ka bụkwa ezinne okenwa ị kpọọ m nwa ada abịrịba aga m aza gị aza ga kpọkwanụ m nwa ada igbo aga m aza gị aza ka kpọkwanụ m ọlaedo aga m aza gị aza i lee anya n'aka nri m lekwa anya m n'aka ekpe ị ga-ahụ ụmụada igbo ndị anyị na ha na-eso eme ihe onyonyo a adaugo kọwatụrụ ọha na eze onye ị wụ ndị be anyị mma mma nụ o mma mma o ndị be anyị mma mma nụ ndewo aha m bụ nwada adaugo ada ọhụhụ ọhụhụ hụrụ ụzọ adaugo london ndewo ndewonu adaure kọwatụrụ ọha na eze onye ị wụ ndị be anyị ndewonu ndewo aha m wụ nwaada adaure ifenkili nwaada anambra daalụnụ
akụkọ anyị ji buru bịa ebe a taa wụ akụkọ ọ wụ hei akọ egero akụkọ a na-atọ ọchị ọ wụ akụkọ ọ wụ ị na-anụ gị na-asị ọ dịka ihe ndị ọ na-eme eme ma ọ naghị emekwanụnụ but ọ na-emekwa. but ọ na-eme na nzuzo na-eme. but o nwe onye na-apụta ya ekwuo sị na ọ na-eme akụkọ a wụ kedu ihe merenụ na society anyị ugbu a na na ụmụ nwoke na-ekwukarị na ha agaghị eji ego ha mee ihe isi nwaanyị or lụọ nwaanyị ọ bụrụkwa na ha na ha abụọ emekọrịtaghị nwoke mmekọrịta nwoke na nwaanyị ụfọdụ ndị na-eme ha bịa ha asị onye a m ga-etestịrịrị ya ka m mara otu ọ dị ka m mara ma ọ- mụ na ya abụọ ma anyị kwesịrị ịnọkọta ma mụ na ya abụọ ma ihe nkwakọrịta nwoke na nwaanyị a ma ike ọ dịkwa ya ma ike adịghị ya ajụjụ mbụ m awụrụ kee ihe merenụ ụfọdụ ndị n'ala anyị wụ naijiria ma obodo ndị ọzọ dị iche iche ha na-ekwu ọ bụrụ na ha na nwaanyị onye ha chọrọ ịlụ emekọrịtaghị ihe mmekọrịta nwoke na nwaanyị na ha agaghị alụlụ onye dị otu ahụ kee ihe i nwere ikwu ndị be anyị ndewo nụ mma mmanụ mma mma anyị lee ihe a anya from a religious perspective ọ ga-enye ihe ọzọ mana ka anyị just lee ya anya na amam ihe anyị ga-akpọ ya ka anyị just lee ya on a neutral level e nwere ihe a na-akpọ sexual compatibility hmm. nyere nwanyị na nwoke ihe mere ọ na-eji adị ka ọtụtụ ndị mmadụ ọ na-achọ ihiwe with onye ha chọrọ ịlụ alụ tupu ha baa marriage ọ na-awụ ka ha marakwa ma ihe a ọ na-eme maka na at the end of the day bedroom activity bụ one of the things ga-ejide em ọlụlụ di na nwanyị ọwawo ya onye nwoke a sị hey ọ na-emekwa na o ruo in the morning na-achọ ya in the morning na-achọ ya n'ehihie na-achọ ya n'abalị ị bịazie bịa lụbata ka e were that na unu emeghị ihe a unu akọghị ihe gbasara mmekọrịta a ka bịa lụbata nwaanyị ọ wụ e nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ihe a na-akpọ mmekọrịta nwoke na nwaanyị ọ na-eji ike eme ha anything na ahụ ị na-aghọta bịa wụrụ somebody na-alaikecha ya too much mm. ị bịa lụrụzie onye ọ wụ wo kwa ụbọchị ọ chọrọ ya kwa abalị ọ chọrọ ya ụtụtụ ọ chọrọ ewere iwe ihe m chọrọ ikwu na o nwere ụmụ nwoke ọ wụ hmm. everyday ha nọ n'ọhụ nwaanyị yes na nwekwa ụmụ nwaanyị ọ wụ everyday ha nọ n'ọhụ nwoke ị na-aghọta ị bịa werezie onye nke nke ya wa dị very low bịa tinyere gịwa nke gịwa wụ ụtụtụ ehihie abalị ị lee anya aba na room nsogbu ga na-adị ị na-aghọta ọ ihe mere na-eji adị eme ha sị that na a ga-emerịrị ihe a hmm. before maka na ị baa marriage ị baala nakwa ya a sị ọ ride or die mana ya ga-adị ọ ride or ride ị na-aghọta so ị bịa bazie na commitment with ụdị hmm. onye ahụ marriage gị ga na-esheki esheki maka na ọ bụrụ okay ọ dị ka nke m na-agwa gị sị e nwere ụmụ nwoke na-achọ ya kwa ụbọchị ga-abịa n'ụtụtụ bịa eme ehihie ga-eme eru abalị dị nwunye gị sị gị that na ike adịghịzi ya gị achọwazi otu i si epiofu gaa n'ezi a jụzie gị ihe mere gị asị ọ because nwunye gị ị na-aghọta that kind thing ọ ihe merenụ o ji dịka ụmụ nwoke na-asị ha ga-abarịrị ebe ahụ n'uche m o adụrụ olee ihe gịwa nwere ị ga-ekwu
chineke dọọ ihe m nwere ikwu ọ wụnụ naanị ụmụ nwoke na-achọ ka ha test nwaanyị ọbụla ha chọrọ ịlụ

nwekwara ndị nke ha ahụ ha na-enwe erectile dysfunction akwa ya mama m zụtara ya obilie ya ọda ehe obilie ya ọda ọ dịnụ ka nke m hụrụ na one one post nwa ndị Odogwu ọ sị na ibilie. ex ya wụ na a ga-edicha ahụ si n'ọnwa na awa mee mee ma ma saja dịtị ka dịtị na ibilite bilite na ozugbo Ha jiri nwa na-ebilite nwa rụcha ọ na-ahụ ala ego n'ime gị ihe ahụ yo yo hụla fishi ngwa mena imagine na ị lụla ọdịka onye ahụ ndị a na-asị gị na anyị ga-emetụ ihe ọbụla gị ga-alụ ọdịka onye ndaba na marriage hmm. mgbe ahụ ya ị lụchara onye ahụ alụcha ị na-aghọta 'cause ọbụla nke m nụrụ mere ya nọ tachọm aha chọọchị ihe ahụ mere onye ahụ pastọ na chọọchị ọ nọ n'Ụmụahịa ebe ị na-aghọta ọ sị na ọ ga-eme ka a lụchara ya ọ wụ na ihe ya odogwu ya dị ntị ọ bụdịghị odogwu onye ya wụdọ ọ dị egwu ọ dị nwa mpechere so nke nwaanyị na-ajụ na ọ ga-eshi nga ahụ pụta

ị maghị ihe na-abịa gị n'ahụ biko enwere m ajụjụ biko chụọ biko anyị ekwuola that na ọ dị necessary mana enwere ihe m chọrọ ịjụ unu feeliri that na ịnọ celibate ya wụ unu emela mmekọrịta ya wụ ịnọ celibate before unu alụọ if because e nwere ndị na-asị that na hey na di ya emesakwaghị ya aka till ha lụọ mgbe ha lụchaziri Ka ha marriage a bidoro. ebumuzie ịma ị na-efeel that na ọ na-eso a contribute to the strengthening of a marriage ị sị ka anyị dịrị celibate ka anyị chewe ụbọchị abalị wedding nne anyị m ka nwa gị Mm. ka i kwuo eziokwu bụ eziokwu ee nne m. ị hụ marriage ga-alast ga-alast nke na-aga alast nne m ka anyị kwuo just ka onye ọbụla kwuoro onwe ya eziokwu o nwekwara ndị ọ wụ before ha alụ ha ha azila onwe ha ha akọkọtala akọkọta ma ndị ọ wụ ha bikọtatụ dịka di na nwunye ha alụ mgbe alụtaziri ya awụrụ gịnị mgbasa ekwe ndị ọ wụ ha emetụrụghị emetụ ha alụ ya ọ gbasaghị ekwe ndị ọ wụ ha emetụrụghị emetụ lụcha ya ọ gbasakwa ama m ị na-aghọta

a na-asị that na onye nwoke lụbatara a woman as a virgin sometimes nsogbu na-adị maka na e nwe otu o shi maka na ị marala that na to you now ị wụ her first ị wụ her last Eh. ị wụ mbido ya ị wụ Ị wụ the ọgwụgwụ end, ya. eh, ihe ọbụla otu ọbụla i shi eme ya ahụ wụ ihe ọ ma na nwoke ọzọ nwa anwa ga-eme ya ahụ Mee mefee ya ya ahụ. karịa gị chefuo otilo nsogbu adịla otilo mana ọ bụrụ onye wụ normally

n'azụ azụ Ukwu na-afụ m ụfụ. ee eke na ọdọ gị do complain before you know it ọ ga-apụkwala n'ezi ọ gbawala ezi ma gị bajụ onwe gị sị "Ah, ọ pụnụkwala m dosachakwara onwe m edosa ama m ị na-aghọta so ihe a na-asị na celibate ma ọ bụ whatsoever ihe a matter of choice gị ọ ma chọta onwe gị nọọ n'ọwụ ị abịata ya down to maka na ọ marriage do you understand mụ na-efeel na ọ kwesịrị your choice because ọ ahụ gị mhm. your body your choice yes ịchọghị imekwana ahụ ọ dịghị aforce gị onwe nke gị pụta ee eh, ime ụfọdụ ndị na-eme ihe ndị ahụ ka a sị na alụrụ m di as a virgin just to get that attention of yes being a good girl whereas o nwekwa ndị na-awụghị virgin nwụ nwere agwa ha dị ha ka exactly
ọ dị ewuzikwa ọ dị ewuzikwa agwa sef ụmụ nwaanyị ugbu a na ihe na a na-eme di ha ịpụtazi ekwu their body count ọ
dị emezi ọ dị emezi ọwụ mgbe mmadụ abụọ kwụkọta na

faith mmadụ hmm. ị na-aghọta ka ọwụ cultural ka ọwụ culture ka ọwụ nọọ mkpebi mmadụ ị na-aghọta ka ọ mkpebi gị si na ị ga-akwa iko ụna ga-emekọta ụna ga-enwe mmekọta nwoke na nwaanyị before ee tupu gị alazi ọwụ belief ka ọ background i si too ka ọ nọọ culture ka ọkwa ka ọ nọọ choice gị Mm. ị na-aghọta that na ụna ga-emekọta mmekọ nwoke na nwaanyị tupu ụna alụ Ọ ma Ee, ajụjụ. ịma mgbe ụfọdụ ihe ụka ụka a na-aga aga Mm. na-eso Okay. achọghị m ịkpọ churches aha But nke ahụ nke onye ọbụla ama Yes, exactly. deeper life ka m weregodo Ihe na-emere ọbụla wụ. example. ewele na i wee ndị deeper life ndị deeper life you can never do the do weekwanụ ndị ụfọdụ ha na-agakwa n'azụ na-emekwa Gị na-asị ụfọdụ. na-emekwa Ọ na-asị ụfọdụ gị But nyewe ha. ịma- Ọ bụ onwe onye- naanị o nwe onye na-ekweta na ọ na-eme Mba. until afọ ime acha.
until afọ ime acha Ehe. onwe ma nwoke ma nwaanyị a na-ekweta na ha na-eme Ya mere ebe ha na-emit. o nwerekwanụ ndị ọwụ some of them ụfọdụ ndị ime ha o nwere ndị na-awụ ndị eze nwaanyị nwere ndị na-eme ihe ndị idol worship ndị a ha na-alikekarị mgbe ha lụọ di ọ ha mee ya before ha ga-emenwe ihe nwere ndị nke ọwụ ọwụ ihe ha kwere ha sị m wụrụ virgin di m lụọ mụ ọwụ na ọ yawa na ọ ga-echi itu ọmụmụ ọ ga-emegide ma ọ ga-eme nke a ọ dịka ihe ahụ hmm. so onye ọbụla were ihe o bu n'isi weekwanụ ndị ọwụ ewerela i love you i will marry you deceive o na-arụ ha na-arụ ha ha hụzi onye nke a si agaghị m ekwezi ka eme gịnị ka a rụọ ọ dịgo ka ihe ikwu na ama m na ntụlata na-asị ya like ọ na-anụtụ maka ọ na-abịakwa ịma ee anọzi na era of social media social media mgbe ụfọdụ na-emebe chigwa na eye opener mm. so some certain things ọ wụ na anyị na-emebe eme before ọ na-ebutaziri ya anyị niile amara ihe na-eme akị mana ụmụ nwoke ndị ga-asị na anyị ga-eme o anyị ga-eme na chọọchị m ekwunye gị ọ ebelieve m chọghị ime ime akị mana ụmụ nwoke ndị arụ ala ha sị okay ngwanụ nsogbu adịghị ha hapụcha gị n'akụkụ dị n'ezi ha mgbe ha bịa nacha list ama na unu nụtara story a like bịa nacha list bịa mecha ihe isi gị ha socha gị maybe sogota ha odegote ike gwụrụ ha maybe one month o nwere ndị gị na-adịchara arụ ala ha tụwa gị ime ha ha gị asị na ha enwetara like

ga nara list. the guy soro ya gaa village nara list kwụọ ụgwọ isi ya ha mere small wedding nwaanyị mhm. na-eme ụmụ ihe ndị small wedding n'ogiri ha mere small wedding the girl atụrụ ime mgbe ọ tụrụ ime mana hazie ha ya ma ya ma ọ na phone ka ọ na-ahụzi ka another lady na-epostuzi the husband ọ na-ajụ ya sị eweli iwe onye ọ wụ gị sososo person ọ sị yes na that they've been married for a while

ya na nwaanyị ọzọ nọ the nwaanyị ebe ọ nọ the virginity e break na ni so to me o ihe mụwa ga-asị wụ after odochere onwe ya nne m onye ọbụla mee ihe ga-aworkụrụ ya abịakwara gị bịa sị na ọ believe gị mana gwa enweghị gwa ị ga-elike

unu echere na ihe a wụ ihe kwesịrị ileba anya tupu mmadụ alụọ di ka ị feeli that na well m lụbata ya otu ọbụla o shi dị we are not talking anyị na-ekwu gbasara ihe mmekọrịta nwoke na nwaanyị Nwaanyị now na- specifically ị na iche that na e needịrị ịga njem a before ebido Ndị ka mmadụ iche ma- ma ịbaa na the marriage ihe ọbụla otu ọbụla o shi dị anyị amanagewe enwere m ihe m chọrọ ikwu kwuo nne m ọ ga-adịrị nwoke mfe ịlụ nwaanyị na-ana eme iti didu didu ọ na-enyemacha gị ya. ị ga-agali n'ezi hụ ndị ga-enye gị ya. Okay. mana ebe nwaanyị nọ ọ dịgo otu ahụ. Ga-adịrị ya mfe. Ọ ga-adịchara ya mfe.
so nwaanyị ibe m Mm.
ihe na-agba gị n'ahụ wụ gịnị ọbara iruo before the gas wa di i want to do i do i will say it m ga-ekwu ya m ga-ekwukwa m ga-ekwukwakwa m ga-ekwukwasịkwa ya again welite the microphone Jesus. mana ma ọ na-arụ ọrụ Ha ma eji akụ egwu. Edude ka eji. Ọ sị- ọ wụghị nke a na-ahịa aka

ọkwa na ha chọrọ ịnụ Ee. dịka m si kwukwa nke nwoke yawa mee ka ị mara ma nke nwaanyị a ma ebe ahụ meela kpuf Jesus that's not kpuf na ụgwa m- ụgwa mmanya na-anụ Ka ị- nụ, ka ị mara kpuf ma o meela ma o meela
jakata so ọ wụ nke onwe baga asị ọ na-enye gị ihe ị chọrọ onye ọbụla testie ihe ya na ya bụ nwa ga-eji eme together forever biko nụ ihe a na-ekwu wụ maka ndị nọ na relationship ya na ndị na-achọ ịlụ di anyị asịghị ụmụaka ka ha gaa ga kwawa iko Ee, i mekwa ya ihe ị hụrụ gị ewere ihe a na-ekwu na-awụ based on ndị kpebirila that na ee anyị ga-alụ anyị etoruola ịlụ Mhm. achọrọ m ịlụ gị achọrọ m ịlụ ọ wụghị maka ndị nọ secondary yes asịghị ga-emewe i si secondary school mere ruo elee ebe ị ga-emeri ya arụ

ụfọ ndị ndị kpebiri ndị chọrọ ịlụ di ịlụ di ha eruo chọkwanụ ịlụ n'afọ. nwaanyị e ji alụ ọ ha anyị na-ekwu ebe a biko nụ m sị ka m jụọ chụọ n'ọta ị ma mgbe niile ma ya sị em, em, mmekọta nwoke na nwaanyị a, Mm. ọ na-edọsa couple as in, ọ na-abond ha ka ọ na-eme ka their bond dịrị kedu ihe unu chere

most times when when you bond with your partner is mostly where chineke ọzi english ka ọ na-asụ mgbe gị na partner gị na-emeet hmm? there are some um, awụ m eh, science student mana ihe m gụtara na e nwere some

ụdị mmekọrịta ahụ ga-eloosen ma weakenie the bond i feel like
onye hụrụ gị n'anya hụrụ onye hụrụ gị n'anya hụrụ gị n'anya and that himself the mmekọrịta the ga-eme ya ya mmekọrịta- oshitukwu yeah, ị ike na-aghọta ihe m na-achọ ịkọwa yes Mm. dear. so ọ- adị m sure na ọ na-eweaken ya nke mụnwa ee Mm. ahụla m relationship ha see okwu secha ha cheta the sex nke a na m enyi m nwaanyị ọ ga-ele video ọ ga-achịgbucha onwe ya n'ọchị e mee ya ọ sị m this guy is doing me like this he's doing me nke a ọ na-eme m nke a ọ na-eme m nke ọzọ ọ na-eme m nke a ọ na-eme m nke a ọ na-emegide m m asị ya endienụ ihe a ọ sị m I will mụ na ya ka na-ekwu ekwu nke a mere na ya ma boy a akpọọ ya na phone Baby, I'm sorry. Can you please come over? Mm -mm. Yes, I'm. And if I'm coming, I'm coming to pick my things. M na-abịa ịpackọta ngwongwo m. Mm. O nweghị ihe ọbụla mụ na gị bụ nwa ga-eme. M ga-anọ ozizi ebe ọ wụ. Ihe ọzọ m ga-anụzi bụ m kpọọ ya na phone ọ ga-epick. The next day ya kpọrọ asị m. Ezi nwanne m. Ị ma ihe relationship o nwekwaranụ otu ọ dị.

ka a na-aka ata ụta because i lekwa anya ụmụ nwoke Mm. na-akwa na ele ha na-akpa adultery n'igbo na-akwa iko na-akwa iko Mm.
na outside their marriage akwa echi ị bịa sị ha gị that na ha dị gịnị polygamy nne ndị polygamous family sị gị na ha dị polygamous in nature aha aha nke ọbụla ha mere asị hafụ ya hafụ ya o, nwoke o nsị gị. nwoke mana nwaanyị nwa anwa ga-akpa agwa n'ụdị na-ezighị ezi Hmm. egbuo ya ka opi ndị mmadụ lechakwala gị anya ọjọọ ị ga na-agafe a la-ele gị ntị gị lekwa ya

gị maka na ọwụ nwoke ọbụla na-eme gị approach mega gị approach maka na ọ nwere ihe dị serious ọ chọrọ mm. maka na a na-asị anya ga-ebu ụzọ rienụ mm-hmm. anya eriele na ya hụ that na e nwa nke a ga-atọ ụtọ ọ bịa gbawa gị at the end of the day ọ dị ihe ọ hụrụ n'ihu ka ọ ga-ekwu bịa ọzọ ọ bịazie Ah, ah, ya elezie gị ah, onye a nwekwara sense o this girl ọwụkwa naanị ihe a ka ọ nwere mm. that way ebe ahụ ka ọ ga-eji bido chọrọ ịma ma ọ ga-adị serious with you ma ọ ga-adị serious mm. so at the end of the day onye ọbụla wụ nwaanyị kwesịrị inwe discipline dịka Joyce mm. kwuo jikọta onwe gị ma ị maghị ihe nwoke ji bịa na ndụ gị

so ihe mmadụ nwere ikwu itinye ịgbanye olu na ihe o kwuru bụ ịma ọkwanụ ụmụ nwaanyị ka a na-aka ata ụta hmm. elewa ya na nwoke hụ gị na ya ọ jụọ gị body ọnwụ nwoke na post gbakpọrọ hmm. ọsọ what is your body count what is your body count ama m ị na-aghọta hmm. but nwoke ọ ga-ebe ahụ ga ebe nwaanyị body body count if you do if na-eme joke ọ nwere ndị ụmụ nwoke ndị na-amadịghị ụmụ ole ha na-aja ha agụghị ya so ọ ya the thing nwaanyị tupu gị na nwoke emewe ihe bu ụzọ mara otu onye shi eche echiche mm. nyoma enyoma ọ bụghị na ị ga-etakecha forever ịmata otu onye shi akpa tupu because

ebe ka ime ịhụnanya ọ kachachara nụpụta mhm. ịmaghị m otu na ọ dịkwa ike ọ dịkwa ike ọrụ mhm. mmadụ na-aghọta gị ma otu ya shi eche echiche onye ọ na-adịkwa ọcha mmadụ na ihe obere obere ihe ndị anyị na-ahụ

obere obere ihe ị ga na-epick nwachaka ka ka nke a ka ekweta ọ dị n'otu isi kwuo ihe ugbu a ị na-aghọta ọ ya nwụ mgbe ụfọdụ ereducetụ ihe a na-akpọ ịkwa iko a mm. ịchọrọ ịmata mmadụ ga-ereducetụ ya mgbe onye akpara gị sị ya mba gị mara otu onye ga-esi akpaso gị agwa aga na mgbe ụfọdụ anyị wepụta anyị reducetụkwanụ ihe mmekọta nwoke na nwaanyị ọ ga-eme gị mata mmadụ ọfụma mm-hmm. but ebe na-enye mgbe niile mgbe niile ọ ga-eme gị ehe ị na-enye ahụ unu na-emekọta unu na-eme ihe ahụ kwa mgbe kwa mgbe amamihe na nghọta gị ọ ga-eme gị dịrị confused mgbe ụfọdụ anyị ga na-ahụcha sign ndị ahụ eh, eh. but edila tusu ịma akịma ya na-akpọ e nwere sex nwee nke wụ mba e nwere ịkwa iko nwee nke wụ

e kwesịkwara ị na-agbado anya mhm. ọ wụ sọ nwaanyị ka a na-aka ata ụta ọ nwaanyị wa wee ka ga-emekọta ihe ahụ tụrụ ime mm. ọ kwa gwa ka sị gị nke ime were ịbụ ọka gaji gị sef i nwee uche lekọta onwe gị anya ọ kwa nanị gị na ya ọ kwa na ị na-elekọta onwe gị anya makwa na ị ga-atụrụ ime chefu na ya watiri ya n'ahụ mm. mma mụ na na-aghọta so m na-emekwa ihe ndị unu na-emekwa ma na-eme choice gị makwa na okwukwe gị ma ọ gịnị lezie anya maka na at the end of the day ụta ahụ ga nọ gịnị nwaanyị ọhaneze ndị igbo anyị abịala na njedebe nke ihe omume anyị nke taa ihe m nwere ịgwa unu bụ m ga-ekwukwa m ga-ekwukwa ya ọzọ before ị ga-asị I do microphone ahụ wulite ya elu lee ma ọ na-arụ ọrụ mara ma a na-ahịa ya aka 20 minutes before ya ebilie gaa marakwa ma o bilie ọ nọtụ ọ na-eme otu a maka mgbe ị ga-aba ebe ahụ ọ wụ mụ na gị so na-aba ọ naanị gị ihe ị hụziri ị ga-ewere ile emekwanụ ga-enwekwanụ discipline ka a na-asụ discipline n'Igbo bikotụnụ Chineke ga-ewee

ga-eme nwekwa discipline na ihe ndị a niile self control kọta onwe gị aka thank you very much echefukwala ịnọrọ anyị n'izu ụka ọzọ nke na-abịa abịa anyị nọkwa na Facebook anyị nọ na TikTok anyị nọ na Instagram anyị nọ na Twitter nke ndị oyibo kpọrọ X anyị ka na-azakwa Ifenkili Ifenkili Ifenkili ebe anyị na-ekwu ka o si kwụrụ aha m ka bụkwa Ezinne Okenwa ka chi taa makwara unu niile mma